bi an ka masala walima an ka kumakun bɛna boli fɛn min kan o de ye an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikafɔ min kɛra san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn o kalo laban ni o forotɔla yɛrɛ tun don kuma minnu kɛra o kan n'a bɛ fɔ o ma ko dialogue national inclusive ka taa se n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye diɲɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA Barkhane ka taa se faransi yɛrɛ y'a ɲini ka fɔ ka kɛlɛbolo min k'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko takuba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ masalaw ye ka taa se wari kurako min ni a kuma bɛ ka fɔ n'o ye eko ye ka taa se a falenni ma sefa ka falen ka kɛ eko ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ masala ye an ka kuma fanbaw bɛna boli min kan maa welelen hakili la ale tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ wa tele ɲɛta yɛrɛ filɛbaw yɔrɔ maa dogolen fɛnɛ tɛ docteur Choguel Kokala Mayiga Nin ye pati politiki tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ f'a ma ko MPR o ɲɛmɔgɔ don o minisiriya yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ a y'o jɔyɔrɔ ngolo fa an bɛ don min na ko bi ale kɔni ye maa ye min ni a cɛsirilen don jamana in ko la o de y'a to an ye wele bila a ma bi min b'a to an n'a yɛrɛ bɛ se ka na masala cogo min na ki minnu ni an bɔra san ko fɔ jɛmukan daminɛ na ɔ yanni an ka don ɲininkaliw la An bɛ kuma di docteur ma a ka dakuruɲa fila fɔ foli la ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɲamele n bɛ kuma daminɛ ni foli ye ka tele ɲɛta filɛbagaw bɛɛ fo alihamdulila k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka l'an 2020 unhun amina yarabi a k'a kɛ san min ye min kɔnɔ unhun Mali bɛna lafiya tabarikala Mali bɛna sumaya unhun amina yarabi dɔ ka bɔ gɛlɛya la ni Ala sɔnna ma a ka ban pewu alhamudulila n bɛ u ka équipe fo unhun Radio Ɲɛtaa équipe o ye ne siɲɛ 2 nan ye n bɛ kuma u ka télé la tabarikala a siɲɛ fila bɛɛ aw bɛ n invité ka n interviewé k'a sɔrɔ kumabaw de bɛ jamana kɔnɔ kumaw bɛ yen minnu bɛ bɔ gouvernement fɛ aw ka télé bɛ kuma di bɛɛ ma o de kama n'aw ye n weele an fana ka na maliyɛnw dɛmɛ k'u hakili yɛlɛ k'u bɔ dibi la parce que kuma minnu bɛ fɔ ka bɔ fanga nɔfɛ o ye kuma minɛ o bɛ fanga fasada dɔrɔn k'a sɔrɔ a kuma caman bɛ yen tiɲɛ tɛ fɔ maliyɛnw ye n'i y'a ye gɛlɛyaba in bɛ mali kɔnɔ bi parce que an tɛ tiɲɛ de fɔ a bɛ san bi saba ɲɔgɔn bɔ san mugan ni kɔnɔntɔn u b'a fɔ ko demokarasi nana ni minnu bɛ to ka tele lajɛ o san bi saba in kɔnɔ don o don u b'a fɔ ko mali ye exemple de mali demokarasi ka fisa ni afiriki jamanaw bɛɛ an tora o la an ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye faamaw bɛ bɔ tele la u bɛ kɔnfɛransibaw kɛ fo a nana coron donc maliyɛnw u kan ka i janto yɛrɛ la kuma minnu bɛ fɔ tele ofisiyɛli la ani min bɛ yir'u la ani min bɛ sen na o tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na an ka rɔli ye min ye politigi ɲɛmɔgɔ pati ɲɛmɔgɔ ka sansibilizasiyɔn kɛ ka mɔgɔw lafaamu o de kama aw ye n wele don min na o ye nisɔndiya kosɛbɛ parce que n ko n bɛna ko dɔ fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu min tɛ f'u ye min bɛ dogo olu la pour que u ka se k'u yɛrɛ dɔn e politiki ko la pour que u ka se ka sira ɲuman minɛ n'u kan ka décision min ta u k'a ta ka sɔrɔ u bɛ ko bɛɛ faamu tubabu b'a fɔ k'u bɛ décision ta en toute connaissance de cause labɛnnen don a ye ɲininkali minnu kɛ a ye kuma fɔ kumabaw minnu kan sisan olu de ye actualité ba de donc labɛnnen don ka maliyɛnw lafaamu min bɛ sen na ni ala sɔnna a ma an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka an ka wele jaabi bari an b'a dɔn aw ye maa ye jama kɔni mako bɛ jɔ aw la ka u ciw bɛɛ lajɛlen bila ka se ka na tele ɲɛta ka wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ an b'o bonyamasegin kɛ i yɔrɔ ka ɲɛsin i ka pati politigi tɔn yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen ma n'o ye MPR yɛrɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ayiwa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na se eh, abudu yɛrɛ ma yan nɔ fo kucala tele ɲɛta ni arajo ɲɛta yɛrɛ fɛnɛ kanubagaba don ayiwa ayiwa perezidan an bɛ don masalaw kɔnɔ joona joona Dialogue national inclusif a baaraw nana boloda anw ka jamana kɔnɔna na k'a kɛ komini dɔw la hali y'a sɔrɔ a ma se ka se komini bɛɛ la ka a bɛ fɔ min ma ko phase finale ka na a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ bamakɔ yan nɔ min bɛnna sibiri kalo tile tan ani naani ma ka taa a kuncɛ kari la desanburu kalo tile mugan ani fila a kuncɛyɔrɔ kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ Elaji Ibrahim Bubakar Keyita ka taa se masakɛ kɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye Amadu Tumani Ture bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan baaraw kɔni banna ka kɛ sɛbɛnfura ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko résolution bɛnkan kɛra min ye ka sɛbɛnfura ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔ ma hakili la aw ma ye kɛnɛ kan ɔ dialogue in a baaraw banna pewu aw fɛla ye mun y'a la mun y'a to aw ma ye kɛnɛ kan ani a kuncɛli min filɛ aw yɛrɛ bolo a bɛ se ka bange mun na eh, ɲamele mhm. eh, dialogue in mhm. pour que mɔgɔw k'a faamu mhm. munna aw ma sɔrɔ a kɛnɛ kan dialogue in a daminɛ ni mun ye dialogue in problème fila de tun bɛ yen olu de tun bɛ mali la minnu y'a kɛ dialogue in kuma nana o problème fila ye a fɔlɔ ye mun ye a y'a dɔn élection min tɛmɛna deux mille dix-huit kandida mugan ni naani o kandida mugan ni naani kandida mugan premier tour kɔfɛ u ko ko élection ma kɛ a sira fɛ ko suyɛnli kɛra ko yuruguyugu cayara a preuve b'u bolo ne yɛrɛ min filɛ nin ye yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a ta cercle de Bourem par exemple e ye Abudu min tɔgɔ fɔ sisan ale yɛrɛ bɛ bɔ cercle min na an balimaw bɛ yen an ka militants bɛ yen conseillers b'an bolo dugutigiw b'an bolo conseil de village b'an bolo o bɛɛ la election kɛlen yɔrɔ caman olu ko ko ne ye fu de sɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan o. ne yɛrɛ ka dugu la ne yɛrɛ ka cercle la Ansongo u ye min bila cercle kunna pour que ka élection la superviser o ye mɔgɔ min ye tiɲɛli kɛ MNLA ye Ansongo kɔrɔnfɛ minɛ don min na deux mille douze u y'ale de désigner pour que k'a kɛ comme MNLA gouverneur ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka gɛlɛya bɛɛ da mɔgɔw kan o fo MUJAO mɔgɔw y'a minɛ u ko k'u b'a tɛgɛ tigɛ parce qu'a tun bɛ suyɛnni ni cɛnli de la a tila ka boli k'i dogo opération Serval nana a tununna o cɛ in de nana bange k'a sɔrɔ dɔgɔkun dama dama yanni élection ka kɛ u y'a ta k'a bila conseil de cercle kunna fanga y'a ta k'a bila conseil de cercle kunna ale de nana'a fɔ ko mɔgɔw majorité votera président ye an yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don Kidal filɛ nin préfet si tɛ yen sous-préfet si tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen administration si tɛ fanga ka cɛ sigi foyi tɛ tɛ yen n'u nana'a fɔ ko Kidal la ko n'i ye mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ta bi kɔnɔntɔn ni wolonwula votera IBK ye bon o ye taamasiyɛn dama dama min bɛ da ma k'a sɔrɔ élection a ma kɛ a sen fɛ an b'a kala ma donc crise politique nana wuli mankan cayara kandidaw tɔw tila k'u makun Sumayila ko k'ale ma sɔn élection in ma mɔgɔ caman tor'a fɛ président y'a fɔ fɔlɔfɔlɔ ko gɛlɛya foyi tɛ jamana kɔnɔ fo a nana gɛlɛya ka gɛlɛya fo a sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ ye ɲɛ b'a la k'u dɛsɛra ka jamana mara donc a commencera ka kuma Sumayila Sise fɛ ani opposition fɛ o ye sababu fɔlɔ min nana ni dialogue in kuma ye sababu filanan ne ye min tiɲɛni min commencera ka kɛ centre la c'est à dire kɔrɔnfɛ in kɔni a bɔra mali bolo pewu mɔgɔw nana ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga f'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la fo bɛɛ siranna mali yɛrɛ kana tunu o kɛra waati dɔ la a kɛra jɔrɔnanko ye dɛ donc o waati de la opposition ɲɛmɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ko an hali ni IBK an b'a dɔn k'a ka élection man ɲi sonyani yuruguyurugu de kɛra k'a bila mali kunna an ko kuma dabila an ka ɲɔgɔn minɛ parce que n'an ma ɲɔgɔn minɛ an ka jamana bɛna tunu pewu donc hali n'an b'a dɔn k'a ma élu kosɛbɛ an k'a reconnu k'an ka président don pour que an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana baara kɛ o de y'a kɛ sababu fila in dialogue bila o de la donc a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an ka se k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili falen falen sira bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kuma nana o sira de fɛ parce que ni mɔgɔw m'u hakili n'i ma mɔgɔw hakili jigin u t'a faamu mun na an ma taa
Ɔ, dɔw y'a jira k'a fɔ aw ma sɔn ka taa aw tɛ jamana in fɛ Ahan. wa jamana o kanu t'aw bɛɛ ye dusukun na. fanga ka kuma de ye pour que ka mɔgɔw hakili fɛ donc o sira fɛ kuma négociation daminɛ ni gouvernement ye fo an ye papier dɔ dilan an fana ko sisan n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan Fo maliyɛnw k'a dɔn pour que an kun ko ko IBK t'an ka président mais sisan an tɔnna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun na parce que jamana ko don élection ko tɛ président ko tɛ tuguni mais pour que janfan kana don a la an ka sɛbɛn dɔ kɛ k'a dilan k'a fɔ an bɛ tugu président kɔ nin sababu de kan parce que jamana bɛ ka tiɲɛ An bɛ tugu a kɔ fana n'an farala ɲɔgɔn kan, unhun, fo an k'an sigi k'a lajɛ problème baw minnu bɛ jamana kɔnɔ, unhun, an k'a sɛbɛn, unhun, comme contrat dɔ bɛ président ni classe politique cɛ, unhun, gɛlɛyaw filɛ nin ye an b'u ta kelen-kelen an bɛna u résoudre kelen-kelen an ko sɛbɛn in kɔnɔna la an kan k'a sɛbɛn ko sisan an bɛ président dɛmɛ ka jamana de an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuma kelen pour que parce que jamana bɛ ka tiɲɛ Mali bɛ ka tunun u ko ko an kan'a sɛbɛn nin cogo la parce que n'a sɛbɛnra nin cogo la c'est comme si président dɛsɛra an k'a fɔ dɔrɔn ko parce que terroriste bɛ jamana kɔnɔ grève ka ca Mali kɔnɔ donc o de kama an bɛ fara ɲɔgɔn ka solution ɲini a la an ko o tɛ terroriste bɛ jamana kɔnɔ a mɛnna grève fana o ye syndicat ka droit ye donc u ko k'u tɛ sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la a filanan an ko n'an farala ɲɔgɔn kan sisan bɛɛ b'a dɔn ko sécurité baliya de bɛ jamana kɔnɔ lakana baliya de bɛ jamana kɔnɔ donc ni gouvernement kura sigira fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛ ministre ye u k'a kɛ mɔgɔ min ye jamanadenw bɛɛ sɔnn'u ma u dɔnnen don expérience b'u bolo olu de bɛ kɛ ministre ye An t'u sugandi dɛ mais mɔgɔ dama dama bɛ se ka majorité ni opposition bɛ se ka bɛn mɔgɔ dama dama k'u proposer président in président in b'u sugandi u ko ko non non mɔgɔ min ka di président ye comme kɔrɔlen a b'o de ta an ko n'a tora nin sira la a ye san wɔɔrɔ kɛ san duuru kɛ a dɛsɛra donc ni yɛlɛma ma don ministre ka nomination ko la donc foyi tɛna ɲɛnabɔ u ko k'olu tɛ sɔn an tila k'a fɔ ni gouvernement kura sigira, unhun, a ka kan k'a sɛbɛn bɛɛ k'a dɔn k'a ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o ye ka lakana lasigi Mali la yɔrɔ bɛɛ la sur toute l'étendue du territoire, unhun, la priorité numéro un unhun, o ye lakana sigili ye u ko k'olu tɛ sɔn k'u y'a bala fo cinquième position la

gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ Kidali tɛ Mali bolo centre bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga aw bɛna constitution yɛlɛma ko fɔ an ka lafiya de sigi jamana na fɔlɔ ni hadamaden lakana ni lakana tɛ yen hali dumuni tɛ se ka kɛ diinɛ tɛ se ka sabati foyi tɛ se ka sabati janko ka n'a fɔ constitution yɛlɛmali u ko non non An ko pour que constitution ka yɛlɛma unhun fo Mali ka sigi ka souveraineté sɔrɔ jamana bɛɛ la unhun u ko k'olu tɛ sɔn a laban unhun u ko ko accord d'Alger unhun an ko accord in sisan comme malienw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an k'a sɛbɛn papier kɔnɔ unhun ko à partir de maintenant unhun décision foyi tɛna kɛ gouvernement tɛna foyi kɛ unhun min bɛ se ka mali tila sini ou bien sini ou bien sinikɛnɛ a ka sɛbɛn jɛlenya la minnu y'a fɔ k'u nana mali dɛmɛ an b'a dɔn k'a caman bɛ yen u ma na dɛmɛ kama an b'o dɔn donc a ka sɛbɛn k'a f'u ye sisan sisan IBK kelen tɛ yen mais c'est tout le mali mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan parce que an b'a dɔn ale kelen tɛ se u la u ko k'olu tɛ sɔn a ka sɛbɛn nin cogo la an farala ɲɔgɔn kan o de la an ma bɛn o la u u ye mɔgɔ dama dama sugandi an la

kabini o waati ra u ko ko députés ka mandat dɔ farala a kan mɔgɔ caman bɛ minnu b'a fɔ k'olu ma sɔn a ma an ko pour que députés ka mandat dɔ ka fara a kan a kan ka sɛbɛn ko Malien bɛɛ sɔnna a ma sisan parce que gouvernement ko k'ale tɛ se ka élection kɛ ko parce que lakanabaliya de bɛ jamana kɔnɔ kabini o waati la u y'a sɛbɛn ko gouvernement kura min bɛna sigi o de bɛna date kura sigi gouvernement in sigira députés ka mandat banna mois de juin u ye décret ta ka dɔ fara députés ka mandat kan kabini o la u y'a sɛbɛn ko élection kura ka kan ka kɛ mois de mai avant le 2 mai 2020 kabini o la u y'a sɛbɛn. bon n'a nana a fɔ dialogue kɔfɛ ko dialogue de y'a décider unhun, ko élection ka kan ka kɛ avant le 2 mai 2020 ko dialogue mɔgɔw bɛnna o kan, nkalon de don, o tɛ tiɲɛ ye, u tun bɛnna a kan a mɛɛnna u y'a sɛbɛn décrets bɛ yen, u bɛna mɔgɔw don salle kɔnɔ dɔrɔn ka kuma ɲuman f'u ye mɔgɔw bɛɛ parce que u y'a organiser Pour que opposition mɔgɔw kana n'a sɔrɔ poste stratégique la u ka se ka kuma fɔ o de kama u taara terme de référence dialogue in kan ka sigi cogo min na u taara a fɔ an k'u ma ko n'aw b'a fɛ ka kɛ kuma ɲuman ye aw bɛ opposition mɔgɔw ta mɔgɔ tan aw bɛ majorité mɔgɔ tan ta aw bɛ société civile mɔgɔ tan ɲɔgɔn ta ou bien mugan ou bien kɛmɛ kɛmɛ mais o k'a sɔrɔ une représentation paritaire Parce que n'a fɔra gouvernement bɛ minisiriw, présidences, préfets, sous préfets, gouverneurs, maires n'u bɛɛ bɛ na, unhun, olu tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ parce que olu bɛɛ ye gouvernement ka baarakɛlaw de ye, unhun, donc an ko fo représentation paritaire u ko k'olu tɛ sɔn an taara terme de référence c'est à dire dialogue ka kan ka taa bolo min kan an taara o papier labɛn don min na u ye atelier de validation mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ mhm. nana na u ye place mugan de di opposition ma ni mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɛ salle kɔnɔ mhm. aw nana kuma ta opposition mɔgɔ kɛmɛ mugan ye kuma ta mɔgɔ kɛmɛ duuru ni bi segin ye kɛmɛ ta ka kuma wɛrɛ fɔ min ka di gouvernement ye a laban u bɛna fɔ ko majorité y' y'o de fɔ donc an ko k'an tɛ sɔn a ma parce que ni majorité ko don IBK ye san duuru kɛ fanga kɔnɔ a ye waati ba kɛ majorité de b'a bolo mais u dɛsɛra i y'a faamu donc u ko k'u tɛ se ka yɛlɛma don a la Dɔnku o de kama an fana y' sen bɔ a la mɛ na rezolisi min na bɔ o la fo ka pa que ne y'a ɲɛ ɲɛfɔ mɔgɔ p que an ye sen bɔ a la pa que an an ɲɛ ba la ko hakili su de bɛna hakili su kuma de bɛna bɔ a kuma naaniani min bɔra la o dezoridisi naani a filanan' u ko ko ka ecɔrize ecɔnlisa debitew k'a sigi mɛ kalo tile fila cɛ mɛ ne y'a jiraw la sisan u y'o boloda u y'o décision ta a mɛnna donc ka n'a fɔ sisan ko dialogue de y' parce que u y'u ka mɔgɔw de wele ka na hali mɔgɔ minnu bɛ commune la u b'a fɔ k'a kɛra commune caman la o y'u ka mɔgɔw de don o ye kelen résolution filanan u ko fo Adumini siransi ni sete ka sigi late e de depman de lamisa sɔn ko lakana ka sigi ani jamana foroba cakɛ yɔrɔ olu bɛ se ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na yɔrɔ kuwa parce que gu wɛrɛma o gu wɛrɛma diɲɛ bɛɛ kɔnɔ g ka baara fɔlɔ de ka lakana sigi gmɛ bɛ se ka ka jamanadenw lakana u guɛman ka baara ye fu de ye e a sera k'a fɔ ko jalo de y'o sɛbɛn ni guɛma se ka lakana sinsin n'a se ka dumuni sasiyon laban o guɛman tɛ yen don kana sɛbɛn sisan ko jalo de y'o desiz ta mɔgɔw bɛ tɛgɛgɛrɛ fɔ o ye hakilisu ye kuma de ye I ka kɛta dialogue b'a la dialogue t'a la o ka gouvernement ka baara fɔlɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigira fanga la n'i y'a ta coup d'État fɛ wo n'i y'a ta élection la n'i fa de y'a d'i ma i ka baara fɔlɔfɔlɔ i ka lakana sigi jamana kɔnɔ ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen donc ka n'a fɔ sisan ko dialogue de y'a décider ko lakana ka sigi mais don o don mɔgɔw bɛ sa ka ja e, e, e, e, dialogue yɛrɛ waati la mhm. ani dialogue ka ban ka na sisan mɔgɔ hakɛ min sara u bɛ dugutigiw minnu minɛ k'u faga mɔgɔw bɛ e, Mopti cercle la don o don mɔgɔw bɛ faga mais est ce que dɔ bɔra a la fɛn ma bɔ a la o a a résolution sabanan ye mun ye u ko accord d'Alger. Mhm.

Donc a nana fɔ ko dialogue de y'a fɔ ko mɔgɔw ka sigi fo o ye hakili sonyɛ kuma de mais mɔgɔ tɛ min faamu pour que minnu b'a fɛ ka minnu b'a kɛ jamana tiɲɛ banbaanci ninnu olu y'a fɔ u tilala k'a fɔ k'olu sɔnna ka na dialogue la ko parce que gouvernement ye layidu di u ma ko maliyɛnw hakilina ye mun ye o tɛna fɔ dialogue la accord kan k'u bɛna fɔ dɔrɔn k'u ka taa article 65 appliquer alors que maliyɛnw ka hami ye mun ye mhm. article 65 in kun bɛ accord la o maliyɛnw ka hami ye min gɛlɛya min bɛ accord min na min b'a kɛ a tɛ se ka appliquer mhm. min b'a kɛ n'a appliquera mali bɛ tiɲɛ mhm. mali bɛ tila o kuma de kan ka fɔ ka fɔ accord ka accord ka kan ka yɛlɛma mais yɛlɛma min bɛ don a la o ye nin o ye o ye nin o ye nin o kuma ma fɔ dialogue la o o ma fɔ a ma fɔ hali n'a fɔra foyi o de kama CMA mɔgɔw nana fɔ k'olu sɔnna
Maaw yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ CMA maaw nana kɛnɛ kan olu ye jamana kanu ka na kɛnɛ kan nka opposition y'i ban ka na kɛnɛ kan o bɛ opposition tɛ jamana fɛ Choguel nin kɔni kuma kisɛ ka gɛlɛn yɔrɔ parce que o bɛ mɔgɔw hakili sonyɛ est-ce que aw delila ka opposant ye ORTM la ka taa kuma parce que u t'a fɛ mɔgɔw ka faamu dɛ CMA mɔgɔw nana kuma ɲumanw de fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ u ye parce que u b'a dɔn ko article 65 ye mun de fɔ ko pour que yɛlɛma ka don accord la fo CMA ani gouvernement ani communauté internationale u ka bɛn a kan ça veut dire que ni CMA ma sɔn yɔrɔ min na yɛlɛma tɛna don a la an ma taa yɔrɔ si o donc kumabaw de fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw ye foyi ma yɛlɛma fɛn ma yɛlɛma foyi e yɛrɛ bolo nin tɛ se ka bange hɛrɛ la ka ɲɛsin an ka jamana ma dialogue national inclusif tɛna kɛ sababu ye ka fagali jɔ ka sabati fagali tun tɛ continuer fo sisan don o don Don o don foyi ma bɔ a la o c'est comme mɔgɔ min palu bɛ mɔgɔ min na e yɛrɛ b'a dɔn ko farigan de b'a la au lieu k'i ka nivaquine ni Quinimax d'a ma e bɛ taa Efferalgan dɔrɔn de d'a ma k'a température k'a ka farigan sumaya dɔɔnin mais e tɛ bana furakɛ o et puis résolution naaninan a laban o ye kumaba de ko yɛlɛma ka kan ka don constitution la o bɛɛ u ye minnu fɔ o bɛ l'an 2020 kɔnɔ, unhun, mais constitution yɛlɛma in bɛɛ b'a dɔn e kalanna o e ma kalan bɛɛ b'a dɔn ko contrat de bɛ IBK ni communauté internationale ani rebelles ninnu cɛ, unhun, bɛɛ b'a dɔn kabini 2015 a ye lahidu t'u ye k'ale bɛ constitution yɛlɛma ka kumaw don don constitution la o de kama 2017 a y'a essayer ka yɛlɛma don a la mɔgɔw wulila y'a bila sisan u ye min kɛ dialogue in fan sen fɛ gouvernement kura in sen fɛ mɔgɔ minnu kun b'a fɔ k'olu ma sɔn u y'u caman don gouvernement la ka place di mɔgɔ dama dama ma ka kuma caya pour que mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu tɛ sɔn u ka dɔgɔya Ka dɔgɔ an ye a ye amadou thiam min ye kɛlɛ ba k'a la ale bɛ gouvernement la ale kelen tɛ tiébilé dramé min ye kɛlɛ ba k'a la ale bɛ gouvernement la bi u y'a kɛ nin cogo de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye mankan ci k'i tɛ sɔn a ma u b'i bagabaga u b'i minɛ k'i don kaso la u bɛ fɛn d'i ma u bɛ place d'i ma i b'i mako parce que objectif ye min ye a mankan min bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ fo malienw k'a faamu mɔgɔ si kana n'a fɔ sini k'ale m'a faamu de a mankan in bɛɛ a ju ye min ye constitution ka yɛlɛma ni constitution dun yɛlɛmara dɔrɔn o ye mali tilali o de bɛ sɛbɛn papiye ninnu la parce que u bɛn'a kɛ cogo min na ne b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu n'a fɔra sisan constitution bɛna yɛlɛma u bɛ dugutigiw n'alimamiw ni société civile u bɛna situation officielle créer o bɛɛ ka mɔgɔw minnu b'a fɔ k'olu tɛ constitution fɛ k'u dɔgɔya k'u nombre ladɔgɔ quoi pour que mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigira u b'a fɔ dugutigiw n'alimamiw ni société civile mɔgɔw ye sénat bɛna créer place bɛna d'aw ma donc bɛɛ b'i sigi k'a fɔ ko aa peut-être ne bɛna nɔ sɔrɔ a la donc mɔgɔ bɛ ni sɔrɔ ne bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a fɛ k'a fɔ k'ale tɛ sɔn constitution in ma u bɛ ko ɲuman fɔ a ye pour que a k'i da bɔ kuma la mais ni constitution in tɛmɛna u bɛna min de kɛ u bɛ sénat sigi u bɛ assemblée sigi siɲɛ wɛrɛ n'u b'a fɛ ka yɛlɛma don constitution la référendum tɛ k'a la tuguni u bɛ députéw ni sénateurw sigi dɔrɔn fɛn min ka di fanga ye u b'a kɛ kɔmi kɔrɔlen aw m'a dɔn mois de juin la u b'a fɔ a ma ko loi d'entente nationale c'est-à-dire mɔgɔ minnu ye fagali kɛ ka tiɲɛli kɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kɔrɔn fɛ 2012 crise la ko mali yafar'u ma ka sariya ta gouvernement taara n'a ye députéw fɛ u y'u datugu salle dɔ kɔnɔ k'a voter ko mali sɔnna ko mali yafara mɔgɔ minnu tɔɲɔna ɲininkali ma k'u fɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔ min ye tɔɲɔli ni tiɲɛli kɛ u ma yafa ɲini mais gouvernement nana sariya ta ko mali yafara ninnu ma o ɲɔgɔn de bɛna kɛ don o don ni rebellew ni communauté internationale bɛ fɛn min kɛ u bɛ pression kɛ IBK kan dɔrɔn u bɛ sariya sɛbɛn u bɛ taa di députéw ni sénateurw ma u b'a voter donc petit à petit yani IBK ka mandat ka ban jamana tilali bɛna labɛn o hali n'a bɔra fanga la ni min bɛna o tɛ se ka segin kɔ o de labɛnlen don stratégie o de b'a fɔ ko la géostratégie rebelle a bɛ dɔ jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ jamana in fɛ a bɛ kasi a bɛ kasi jamana in nɔfɛ i bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ o labɛnnen don k'a fɔ jamana tila bɛ se ka sɔrɔ IBK ŋaniya la cogo di o bɛ se ka kɛ a tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna
IBK nalen a m'a fɔ ko k'a bɛ fanga sigi kɔrɔn fɛ yan est-ce que fanga sigira IBK nalen est-ce que mɔgɔw b'a dɔn ko mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faga Mopti cercle la a ko a ko k'ale nana ka lakana sigi mali la ka mali ka hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma o de fɔra bɛɛ ɲɛna an bɛɛ votera a ye deux mille treize o de la mais a ma waliya An ka ɛɛ donc o kumaw ma fɔ, o kumaw ma fɔ ee, o kumaw ma fɔ dialogue la o, gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jama ɛɛ lakanabaliya a nana mun na? mun de y'a kɛ a tɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la? o kumaw ma fɔ o, wari min ka kan ka di sɔrɔdasiw ma u ka kɛlɛ kɛ wari ma d'u ma f'u taara fɛn kolonw san o kuma ma fɔ dialogue la o, avion avion min sanna, o kuma si ma fɔ, avion dɛsɛra ka pan donc a dun sanna jamana wari la mais mais bɛɛ b'a dɔn ko nkalon don o bɛɛ nkalon de c'est-à-dire maliyɛnw fana ni mɔgɔ y'aw tromper siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ naani siɲɛ sabanan kɔni siɲɛ duurunan kɔni aw k'a faamu mais a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔw n'a bɛ se ka kuma n'a bɛ se k'a da don fɛn la u b'a démarcher soit i k'i makun ou bien fɛn ka d'i ma ou bien k'i la nata fɛn dɔ la ou bien k'i bagabaga pour que mɔgɔw k'i makun n'a tɛmɛna dɔrɔn ni mɔgɔ bɛ wuli sini yani san duuru n'a tora nin cogo la maliyɛnw bɛna wuli don min na o b'a sɔrɔ jamana tilala o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a kɛ a si tɛ yen u bɛ place di dɔ ma ka taa fonctionnaire international ya la dɔ bɛ taa retraite la peut-être dɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ jamana tiɲɛna ka ban pewu minnu ye accord ninnu signé a caman tɛ u tɛ gouvernement yɛrɛ la sisan u taara dɔ kɛra fonctionnaire international ye donc maliyɛnw fo maliyɛnw k'a faamu de an kana sɔn u k'a fɔ k'an ye jamana min ye mɔgɔ minnu y'a dɔnnibagaw t'a la an tɛ fɛn ye min bɛ labɛnnen don ka na dɔɔni dɔɔni o de kama an ko ni ni dialogue bɛ kɛ nin cogo la kɔni c'est pas la peine an ka taa a la an kana tɔgɔ tiɲɛ an kana o responsabilité jamana tiɲɛni o responsabilité an tɔgɔ kana sɔrɔ a la ayiwa dɔkitari Choguel Kokalla Maïga an bɛ taa ɲininkali eh, la joona joona yanni an ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la eh, o de ye amadu kufa ani yadi agali eh, dɔw ko u tɔgɔ fɔra dialogue kɛnɛ kan dɔw ko a ma fɔ kɛnɛ kan Hali n'i y'a sɔrɔ résolution min kɔni dira jamana ɲɛmɔgɔ ma, Amadu Kufa tɔgɔ t'a la, Yadi Agali tɔgɔ t'a la. Dakurunɲɛ fila, olu ka kisa, aw e fɛla ye mun y'a la docteur Choguel Kokalla Maïga? Ɛɛ c'est à dire n'aw y'a faamu, unhun, dialogue in kɔfɛ, u ye document fila de ta, unhun, a fɔlɔ fɔlɔ, unhun, o ye résolution ye. o ye point naani de ye u mago b'o de la a tɔ kɛra recommandation recommandation tubabukan na min mɔgɔ hakilina de fɔr'i ye n'a ka di i b'a kɛ n'a man di i t'a kɛ mais i diyagoyalen don ka min kɛ o ye point naani ye o point naani u mago b'o de la u ye dialogue organiser pour que u k'a fɔ ko olu kelen m'o fɔ mais maliyɛnw bɛɛ sɔnna k'o de fɔ dialogue kun y'o de ye a tɔ bɛɛ munumunu ni hakili suɲɛ ni kuma ɲumanw de ye o de kama n'i y'a ye kuma minnu fɔra amadu kufa ni yadu ninnu kan a ma bɔ résolution la parce que u t'o fɛ u y'o bila recommandation la recommandation n'a ka di i b'a kɛ n'a man di i t'a kɛ o o de kama IBK y'a fɔ ko ni min bɛ fɔ ale b'i engagé k'a waleya parce que a b'a dɔn tubabukan na recommandation i diyagoyalen tɛ k'a waleya o i diyagoyalen tɛ ka min waleya o ye résolution de ye k'a sɔrɔ résolution ninnu a mago de tun b'o la a mɛɛnna sigilen n'o ye ale tun t'a dɔn dɔrɔn a b'a kɛ cogo min na a ko a b'a dɔn k'a n'a n'a ka parti n'a ka gouvernement dɔrɔn de wulila k'a kɛ maliyɛnw bɛ wuli k'i jɔ k'olu ma sɔn donc u ye mɔgɔw hakili suɲɛ k'u munumunu k'u munumunu ka f'u ka taa u don salle kɔnɔ ka tila ka papiers bɔ k'a fɔ ko résolution naani nin de bɔra a tɔ in bɛɛ ye kuma fu de ye mais comme kuma ɲumanw bɛ fɔ mɔgɔw bɛ bɔ télé la u bɛ ɲɔgɔn fasada u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ caman t'a faamu o de b'a jukɔrɔ nka amadu kufa ni yadi agali aw fɛla don an n'u ka sigi ka kuma wa fanga bɛ minnu bolo olu de bɛ se k'a dɔn u bɛ se ka sigi ka kuma parce que i y'a dɔn politiki ɲɛmɔgɔ parti ɲɛmɔgɔ mɔgɔ caman bɛ wuli b'i da don kuma la k'a sɔrɔ a données t'u bolo données caman tɛ ne bolo sisan parce que ni mɔgɔw b'a fɛ ka kuma f'aw k'a dɔn aw bɛna kuma mun de kan n'aw bɛ kuma gɛlɛya min bɛ aw bɛ kuma jumɛn de kan est ce que ale yɛrɛ tigitigi a labɛnnen don ka kuma ni e ye maliyɛnw de bɛ sigi k'a fɔ k'u b'a fɛ n'u ka kuma est ce que olu yɛrɛ y'a fɔ k'u b'a fɛ olu mali ka kuma o données bɛɛ tɛ ne bolo donc c'est pourquoi ne t'a fɛ ka n da don o kuma in na à ce niveau là Ayiwa docteur Choguel Kokalla Maïga diɲɛ kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na MINUSMA Barkhane ka taa se a tɔgɔ yɛrɛ bɛna falenni min kɛ k'a fɔ Takuba a kumaw ni a ko kɛlen don gɛlɛya ye ni ala sɔnn'a ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na ka walawalali kɛ o la ayiwa baro tun danna yɔrɔ min na o ye MINUSMA Barkhane Ka na se Barkhane yɛrɛ tɔgɔ bɛna yɛlɛma ka kɛ takuba ye a kumaw ni a kow cayalen don an ka jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bajangarakaw fɛ yen nɔ maaw kɔni bɔra ni gɔngɔrɔ ye ka MINUSMA kɔni sɛbɛkɔrɔ bon ka fɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sigikafɔw bɛ mɔptikaw fɛ yen nɔ nin waati in na min b'a to bɛn yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na

banbanciw ninnu ye Kɔna minɛ don min na u ko k'u bɛna mali bɛɛ minɛ an na u ko k'o waati de la président de la transition ko Jonkunda Tarawele ye sɛbɛn bila ka taa faransi président ma k'u ka na mali dɛmɛ François Hollande mais o sɛbɛn kɔnɔ o fana fo n k'a pɛrɛpɛrɛlatigɛ maliyɛnw k'a faamu parce que caman bɛ o t'o fɔ sɛbɛn in kɔnɔ a ma fɔ yɔrɔ si ko faransi sɔrɔdasi ka n'i sen jɔ mali la a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ un appui aérien et en renseignement Jonkunda yɛrɛ tun b'a dɔn ko n'u nana u sen jɔ mali la fɛn wɛrɛ bɛna bɔ a la donc a y'a sɛbɛn ko appui aérien et en renseignement o kɔrɔ u bɛ to hélicoptère na avion la ka bɔnbu fili banbanciw ninnu ma ka satellite k'u lajɛ u bɛ yɔrɔ min na k'o renseignement di o kibaruya di mali sɔrɔdasiw ma u ka taa kɛlɛ k'u nɔfɛ o de bɛ papier in kɔnɔ pour que ka mali libérer mali intégrité k'a lasegin a ma o de ye contrat min bɛ olu ni mali cɛ mais maliyɛnw tɛ min faamu a tɛ fu ye donc donc c'est que u y'o contrat appliquer Kɔna u y'a appliquer Gawo u y'a appliquer Tumutu mais u taara kidali faransi y'u fosi ka bɔ contrat in kɔnɔ k'a fɔ ko mali sɔrɔdasiw tɛ taa kidali ka mun kɛ olu yɛrɛ ka sɔrɔdasiw ka na n'u ye kidali k'a sɔrɔ a tɛ contrat in kɔnɔ l'opération Serval quatre mille militaires sɔrɔdasi ba naani u ka budget tile o tile sefa miliyari kelen u b'o de dépenser sefa miliyari kelen tile o tile aw ɲɛna o bɛ se ka kɛ fu ye o tɛ kɛ cadeau la mais mɔgɔw t'a faamu parce que responsable politique ka baara ye mun ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la a bɛ fɔ ko e sigilen bɛ bɛ min ye hali jamanadenw to yɛlɛla étage kan u man k'a ye quoi o de ye ɲɛmɔgɔ ye donc i kan ka ko fɛsɛfɛsɛ k'a faamu pour que i k'a fɔ i ka ka jamanadenw ye mais o tɛ fɔ maliyɛnw donc kabini kidali u bɔra contrat in kɔnɔ u ko u nana ni faransi sɔrɔdasiw ye u nana ni cadiyɛnw ye u nana ni MINUSMA ye o Serval in a tɔɔrɔ la u bɔra contrat in kɔnɔ o contrat u nana yɛlɛma k'a kɛ Barkhane olu mɔgɔ si ma bɛn a la président si tɛ se k'a fɔ k'ale de y'a signer en tout cas n'a y'a signer a y'a dogo maliyɛnw la Seribaa nana n'a yɛlɛma ka kɛ barika ni mɔgɔ si tun ta kalama seri nana ka mali dɛmɛ mali k'a ka n tɛgti turu toliya o ye seri a mɔ'o kɛ u ye mali bali k'a ka e tɛgti toroya ta de ye kubiri parce que ko mali sɔrɔdasiw tɛ don Kidal u tilala k'a fɔ ko a mission yɛrɛ yɛlɛmara ko sisan u tɛ intégrité territoriale ko la k'u bɛ terrorisme de kɛlɛ Sahel bɛɛ la dan yɛrɛ tɛ o la donc i b'a dɔn ko janfa sirilen don yɔrɔ dɔ la mais mɔgɔ min kan k'i jɔ k'a fɔ k'ale ma sɔn o ma min bɛ mali ɲɛmɔgɔya la o m'a kɛ o o ye kelen a filanan u ko ko Nations Unies ka sariya dɔ voter ka yamaruya di MINUSMA ka na mali la mais u y'a kɛ don min na gouvernement ye min de fɔ mali ye pour que maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ au début parce qu'a fɔr'u ye ko ninnu bɛna mali dɛmɛ ka banbaanciw ninnu kɛlɛ ka mali ka lafiya nati mali la o de fɔra maliyɛnw ye télévision ni fɛn bɛɛ la u nalen u sigilen u ko ko olu k'olu ma na ka fɛn kɛlɛ olu ma na ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ si nɔfɛ k'olu nana pour maintenir la paix mhm. bamanankan na o bɛ fɔ cogo di kosɛbɛ ko ka bɛn k'u nana ka bɛn sinsin ka bɛn sinsin e eh, bɛn tɛ yen mɔgɔw bɛ faga mm. kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ aw bɛna fɔ k'aw nana ka bɛn sinsin donc banbaanciw ninnu mɔgɔ minnu ye kɛlɛ wuli mali nɔfɛ mhm. a si m'u kɛlɛ serval m'u kɛlɛ MINUSMA m'u kɛlɛ o de kama bana juguyara ka taa e bana min bɛ e la u b'a fɔ ko o ye ordonnance sɛbɛn k'a d'i ma ordonnance b'a u ko k'i b'a k'i b'a ta dɔgɔkun fila o ye accord d'Alger ye u tun y'a sɛbɛn ko a durée ye san fila san fila tɛmɛna Ni ordonnance ko in ta dɔgɔkun fila tɛmɛna bana bɛ ka juguya ka taa don go don ça veut dire que diagnostic de ma kɛ analyse ma kɛ ka ɲɛ ou bien fura min dir'i ma fura jugu de don mali la u t'a fɔ ko analyse ma kɛ ka ɲɛ u t'a fɔ k'u ye fura jugu d'i ma u bɛ continuer dɔrɔn k'a di fo kɛlɛ bɔra Kidal ka na Gao ka na Mopti mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga don go don u b'a fɔ k'an ka accord in appliquer dɔrɔn an ka gouvernement bɛ tɛgɛrɛ fɔ donc maliyɛnw b'a jate sisan ko janfa de sirilen don u kan o dimi de b'a fɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ k'u k'u ka gɛn ka bɔ yen nka n'o tɛ takuba nali bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wa Serval ma ko ɲɛnabɔ MINUSMA ma ko ɲɛnabɔ Barkhane ma ko ɲɛnabɔ u nana Takuba fana fɔ Takuba in fana a kuma fɔra bɛɛ y'a mɛn télé ni radio de la olu ni mɔgɔ si ma bɛn a kan c'est-à-dire i n'a fɔ ko Mali yɛrɛ indépendance souveraineté yɛrɛ tɛ Mali bolo jamana wɛrɛ ministre de b'i sigi k'a fɔ ko an bɛna nin de kɛ Mali la an bɛna nin de kɛ Mali la an ka ɲɛmɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ donc o bɛɛ de b'a kɛ ko maliyɛnw dimi bɛ maliyɛnw la u bɛ mankan ci force internationale ninnu o ye kelen mais n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ o de kama ne tɛ n da don kuma in la k'a kɛ comme tɔw minnu b'a fɔ k'u k'u gɛn ka bɔ yen parce que n'i y'a fɔ k'u k'u gɛn ka bɔ yen mun de bɛna bila u place la o jaabi t'u bolo an ka gouvernement min sigira min bɛ fanga la ale de kan ka jamana labaara pour que yanni waati dama damaw kɔnɔ Mali ka se k'a yɛrɛ ta pour que ninnu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais an ɲɛ bɛ min na kabini u nana kabini fanga in nana a bɛ juguya ka taa don o don don o don don o don dɔ t'a ka baara kɛ donc Mali tora janfa la o dimi de bɛ maliyɛnw la o de kama u bɛ wuli n'o tɛ normalement français min filɛ nin ye u mɔgɔ bi naani ɲɔgɔn de sara Mali la normalement mɔgɔ minnu sara nin ye a fɔr'u ye k'u bɛ taa Mali dɛmɛ olu yɛrɛ t'a dɔn u nana kɛlɛ min na a ɲɛ ma f'u ye o de kama ne b'a fɔ maliyɛnw ko an ka hakili to an yɛrɛ la c'est-à-dire ko dɔ bɛ yen an kan'a kɛ an de ye tɛgɛrɛ fɔ yan 2013 français minnu sara u ko Damien Boiteux fo dɔ y'a tɔgɔ d'a den ma an ka hakili to o la donc hali n'an diminen don dimi min bɛ maliyɛnw kɔnɔ comme ne y'a fɔ sisan parce que maliyɛnw ɲɛna k'u janfa o dimi pour que an ka dimi in bɔ an k'a kɛ ni hakili ye ka hakili bila dusu ɲɛ parce que ni ninnu wulila sisan k'u bɛ taga an bɛ segin situation min bɛ janvier 2013 la an bɛna mun de kɛ o jaabi tɛ mɔgɔ si bolo sisan o de kama ne ɲɛna Mali kan ka min kɛ ɲɛmɔgɔw t'o de kɛ an k'an sigi k'an yɛrɛ k'an ka solution sɔrɔ ni solution b'an bolo tuma min na an bɛ wuli k'a fɔ hakilina ye hakilina ye mais gouvernement sigilen bɛ U bɛ taa kɔmi tɛtɛnɛn sɛbɛn papiyesɛ kosɛbɛ u b'a dun u ba sin ye u bɛna fɔ mali ye an ka apilike an ka apilike mali yɛrɛ ta don min b'a kɔnɔ kɔmi a kɔrɔ min filɛ nin u b'a fɔ jala ko mali tɛ min bɛ a kɔrɔ in kɔnɔ u t'a dɔn a kɔrɔ ma ye guɛma la u ma jirara guɛma la u ma jirara asanla u ma jirara mɔgɔ si la fo mɔgɔ min y'a kala yɛrɛ ma mɛ ali dun taara sini mali tɔgɔ la donc en réalité jamana tali de a tɛ ka baara bolo min kan o de o de bɛ ko bɛɛ tiɲɛ mali bolo fɛn o fɛn n'a sigira nkalon ni janfa kan a tɛ taa ɲɛ nka sommet de Pau n'o de ye France jamana ka janvier kalo tile tan ni saba wele min bilalen don farafinna G 5 Sahel jamana masakɛw ma Emmanuel Macron fɛ e fɛla ye mun y'a la docteur Choguel y'a dɔn
fo ne bɛ min fɔ fo aw k'a faamu kosɛbɛ c'est à dire a bɛ fɔ min ma ko la stratégie stratégie ye mun ye e b'a fɛ ka min kɛ ko bɛ laban don min na i b'a fɛ ka résultat min sɔrɔ san kelen san fila san naani tubabu ka kɛ fo san bi duuru fo san kɛmɛ u ka u bɛ fɛn o fɛn kɛ o ye ka a biriki bila kelen kelen pour que ka se ka objectif sɔrɔ kabini mille neuf cent soixante et un a fɔra ko France armée ka bɔ mali la u m'o kunu a ma kun u fɛ o de kama gɛlɛya o gɛlɛya n'a wulila mali kɔnɔ rébellion o rébellion n'a wulila a b'a sɔrɔ u sen b'a la f'u nana se yɔrɔ min na ɲɛmɔgɔ sɔrɔla mali la min m'a ka baara kɛ fo jamana na c sisan ne m'a jira aw la ko Serval nalen u nana contrat min kɔnɔ u bɔra o contrat kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ Serval bɔra ka kɛ Barkhane sisan Barkhane u b'a fɛ ka yɛlɛma ka kɛ Takuba ye o bɛɛ bɛ kɛ maliyɛnw tɔgɔ la k'a sɔrɔ ni mɔgɔ si ma bɛn a la An ka gouvernement fana tɛ se k'a fɔ an an ma bɛn a la, u sigilen bɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ, u bɛ tubabu kan ɲuman fɔ, u bɛ taa Paris u bɛ conférences baw kɛ, u bɛ séminaires kɛ, u bɛ salles fa, mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ, unhun, jamana bɛ ka tiɲɛ ka taa don o don, unhun, est ce que aw m'a kɔlɔsi France soldat su 13 sara don min na, unhun, o de la u ka président dimina, unhun. k'a fɔ ko fo G 5 Sahel présidents ka na, unhun, u ka papier sɛbɛn, unhun, k'olu de y'u wele u ka na, unhun, k'olu sɔnna u ka ten parce que u b'a dɔn ko jamanadenw commencer ra ka sika u ka ko la, unhun, mankan bɛ ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin donc maliyɛnw bɛ k'a fɔ un a fɔra ko ninnu de n'an dɛmɛ mais u bɛ ka min kɛ dɛmɛ tɛ yen France yɛrɛ la, unhun, u ka députés commencer ra k'a fɔ aa an bɛ mali la an denw bɛ ka sa mali la maliyɛnw dun bɛ k'an neni o tuma mun de bɛ nin jukɔrɔ o ye kelen a filanan u bɛ k'a fɔ don o don ko G 5 Sahel ko ONU k'u dɛmɛ Américains k'u dɛmɛ bɛɛ ko k'u t'u dɛmɛ k'u t'u wari don a la fo otan e m'a ye makɔrɔn bɔra otan ka réunionba dɔ la otan ye ameriki ni europe ninnu bɛɛ jɛkulu dɔ ye défense jɛkulu a bɔra o réunion de la ka n'a fɔ k'ale bɛ afirikɛnw wele k'u ka na a fɔ ko faites des éclaircissements parce que otan fana kɔnɔ peut-être dɔ ye ɲininkali k'a fɔ o tuma aw bɛ mali la est-ce que papiye b'aw bolo donc sisan maliyɛnw bɛ k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen Ne m'a fɔ k'u ka taa ka bɔ o de ka ɲi mais o de bɛ sen na sisan maliyɛnw bɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ ka fɔ burukina o cogo kelen na a bɛ ka fɔ nizɛr o cogo kelen na u ka faransɛw yɛrɛ député n'u ka population bɛ k'a fɔ o tuma an bɛ mun de la mali la otan communauté internationale yɛrɛ bɛ k'a fɔ o tuma a ye G5 sahel sigi mɔgɔ si t'a fɛ k'a ka wari don a la o tuma ko de jɛlen tɛ Donc makɔrɔn bɛ min fɛ makɔrɔn b'a fɛ papiyew de ka signer k'a d'ale ma kɔmi jɔnkunda y'a kɛ deux mille treize u ye ko tiɲɛ don min na ko tiɲɛna don min na jɔnkunda girinna ka papiye sɛbɛn k'a d'a ma a ye na pour que a k'o papiye jira sini k'a fɔ aa olu yɛrɛ ka président de y'a signé pour k'a fɔ k'olu sɔnna faransi ka fadasi sɔrɔdasi ka n'u ka jamana la ka kɛlɛ kɛ parce que an b'u dɛmɛ an bɛ terroriste dɛmɛ o papiye ni faransi député fana wulila k'a fɔ k'an bɛ mali la u b'a fɔ aa gɛlɛya de b'u kan an teriw de don u y'an wele an ka na u bɛ n'a jira onu fana la Ni min y'a fɔ onu la o tuma aw bɛ mun de la mali la jamanadenw t'aw fɛ nin ye fɛɛrɛ de bolodatɔ ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma aw t'a faamu o o de kama président bɛ jɔ k'a fɔ an bɛ taa kuma a fɛ mais u bɛ taa kuma jumɛn de fɛ u bɛ taa papiye de sɛbɛn k'a fɔ an ye yamaruya di faransi ma faransi ka na mali la n'a ka sɔrɔdasiw ka terrorisme kɛlɛ parce que o de b'an dɛmɛ n'o papiyew b'u bolo min kɛra serval ni barkhane kɔnɔ min bɛna k'a la an mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ t'a dɔn min y'a kɛ mali ma intégrité territoriale sɔrɔ hali sisan min y'a kɛ parce que olu de b'a jukɔrɔ olu de ye gouvernement bali ka taa kidali u ma minusma responsable dɔ gɛn o don a bɛ kalo kelen bɔ a taara mnla congrès la k'a fɔ ko les gens venus du mali mɔgɔw ɲɛna ko a y'o kɛ parce que a fili a ma fili n'aw ɲɛ b'a la mankan wulila jamana kɔnɔ opposition y'a fɔ k'u k'a gɛn assemblée bɛɛ y'a fɔ k'u k'a gɛn o kɔfɛ de gouvernement sɔrɔla k'a fɔ k'u k'a gɛn ni mankan kun ma wuli u t'a gɛn donc u tun b'a fɛ dɔɔni dɔɔni n'o discours kun tɛmɛna fɛn wɛrɛ bɛna na dɔɔni dɔɔni f'a bɛ kɛ a bɛ bila bɛɛ hakili na ko mali tilala parce que olu ka baara fɔlɔ ye mun ye k'a ko gɛlɛya K'a gɛlɛya fo ka se don na mali yɛrɛ b'a fɔ vraiment an sɛgɛnna sisan an ka an ka kɔrɔn in d'u ma an k'an yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen u b'o baara de la o de kama ne ko u kan'an hakili suɲɛ dɛ yamaruya min t'u bolo u b'a fɛ o yamaruya de ka taa d'u ma Pau in conférence de Pau in min b'a jukɔrɔ de ye nin Maintenant ne t'a fɔ k'an ka jamanatigi kana taa a la dɛ mais n'a taara a la au lieu k'a ka taa papiye siɲe dɔrɔn ale fana kan ka éclaircissement dɔ sɔrɔ k'a fɔ o tuma aw y'an weele aw nana aw kan ka na k'an dɛmɛ k'an ka jamana intégrité territoriale sɔrɔ aw m'a kɛ mun an fana ka clarification mɛn an ka segin o kan an ka segin o kan k'an ka intégrité territoriale sɔrɔ fɔlɔ o ye kelen a filanan aw bɛ don o don aw b'a yɛlɛma Serval Barkhane Takuba yɛlɛma man ka don n'an ma bɛn a kan tuguni an ka jamana ye waa ko mali y'a ka indépendance ta n'i ka indépendance mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i sigi a bɛ décision t'i tɔgɔ la dɔrɔn e bɛna tɛgɛrɛ fɔ donc kumaw dɔ bɛ yen dimi min bɛ maliyɛnw la sentiment min b'u la k'u y'u janfa an ka président kan ka n'o fɔ olu fana ka bɔ janfa la k'a fɔ ko n'o ma ɲɛnabɔ ale tɛ papiye in siɲe mais ne t'a dɔn k'a tɛ n'o kɛ o parce que u y'u wele pour k'u ka taa siɲe n'a siɲera o ye mali ka hɔrɔnya bɔsira a la pewu fɛn min ka di u bɛn'a fɔ k'aw ka président de y'a siɲe k'an ka n'a ka jamana la ka terrorisme kɛlɛ terrorisme kɛlɛ in kɔnɔna la min ka di u b'o de kɛ donc fo fana maliyɛnw k'a faamu dɛ docteur Choguel Kokalla Maïga baro bɛ ka se a sɛnsɛnyɔrɔ la k'a kuncɛ nafolo min ni an b'a dun sisan ni o ye sefa ye alasan daramani watara farafinna tilebin kulu min bɛ yen nɔ ni o ye UEMOA ye ale ye dantigɛli kɛ olu tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ an bɛna bɔ sefa kɔnɔ ka taa eko la e ye MPR ɲɛmɔgɔba ye ni a fɔra k'e k'i fɛla fɔ nin wariko kisɛ in kan a kuma cayalen don jamana kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka baro kuncɛ ne bɛ se ka min fɔ nin kuma la comme n y'a fɔ ni ne ye kuma o kuma fɔ a dalilu bɛ n bolo ne tɛ opposant min bɛ président tɔgɔ tiɲɛ fu fɛn o fɛn ni n y'a fɔ o b'a sɔrɔ a dalilu bɛ n bolo n bɛ ɲinini k'a ko kan o de kama ni n ye fɛn o fɛn fɔ kabini deux mille dix-huit mɔgɔ si tɛ wuli k'a fɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ko nkalon don Sefa ko in na ne ye n ka parce que a curunna an kan Macron nana ale ni alasan watara kumana an ka président ma foyi fɔ a la an yɛrɛ t'a dɔn a fɔra k'olu de tɔgɔ la a siɲera a ma foyi fɔ maliyɛnw ye ne ye n ka équipe dɔ sigi k'a ɲini ɲini k'a fɛsɛfɛsɛ k'a faamu équipe in ma tila baara la n'a tilala baara la ni ne ye min faamu a la n bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye parce que ne b'a fɛ fɛn wo fɛn ni maliyɛnw b'a a kuma bɛ fɔ ye u k'a dɔn tigitigi kɔmi ne ye kuma min fɔ aw ye sisan mɛ question kelen de bɛ n bolo u b'a fɔ k'u bɛna eko in k'u bɛna garanti a garanti kɔrɔ ye mun ye olu de bɛna kɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya n'a ye sefa sɔrɔ ni eko sɔrɔ faransi de bɛ n'i jɔ a plasi la k'a ɲɛnabɔ faransi b'i disi d'a la bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ se ka kɛ fɛn wo fɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a ko k'a b'i garanti ça veut dire que garanti wɛrɛ b'a yɛrɛ bolo mɛ o garanti an t'a dɔn sisan o de kama ko fo a ka fɛsɛfɛsɛ an k'a ɲɛdɔn mɔgɔ caman bɛ u bɛ girin ka kuma sisan dɔ b'a contre la dɔ b'a approuver mɛ en réalité a dalilu t'u bolo fɔ specialiste bɛ ka kuma mhm. français specialiste bɛ kuma Afrique specialiste caman bɛ ka kuma mhm. ne yɛrɛ n ka équipe dɔ sigi financiers de b'a la banquiers de b'a la mhm. u b'a ɲɛfɔ n ye pour que ni n kumana maliyɛnw fɛ don min na maliyɛnw k'a fɔ aa MPR président de y'a fɔ donc a y'a faamu donc sisan n tɛ se ka tɛmɛ o kan à ce niveau la
Ayiwa Dr Choguel Kokalla Maïga baro a sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ten dɔ cogo la yanni k'i ka kumakan laban fɔ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔgɔdugu yanfan fɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni o ye maramafɛn tabaga jɛkulu ye n'an k'o ma ko sema walima plateforme tɔgɔ la Aruna euh, maître Aruna Toure ye dantigɛli kɛ Bamakɔ misiriba kɔnɔna na k'a fɔ ale bɛ yafa deli u tɔgɔ la a kumaw kɔni cayara an ka jamana kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ sema mɔgɔw tilara k'a fɔ k'a fɔ u b'a ka kuma nkalontigiya o cogoya kelen na sema mɔgɔw tilara ka dantigɛli kɛ k'a fɔ olu bɛ malikaw bɛɛ wele bɛɛ lajɛlen ka taa kidali kidali dayɛlɛlen don bɛɛ ye euh, ni mɔgɔ k'e ka dakurunya fila fɔ nin kumasen fila in kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ a kuma fila in bɛɛ hakili suɲɛ kuma de A fila bɛɛ a bɛɛ i n'a fɔ kɔmi min kɛra palɛ kɔnɔ dialogue in bɛ datugu don min na bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ma ka mali hymne national chanter o ye vɛrini de ye mɛ n'i ye vɛrini bɔ yen fɛn min bɛ kɔfɛ ne y'o jira aw la aruna wulila k'a fɔ ko a bɛ yafa ɲini sema ni plateforme tɔgɔ la sema wulila k'a fɔ k'olu m'a ci Plateforme ko k'u m'a ci, unhun, mais maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ Mali président n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ, awɔ, c'est à dire vraiment unhun, a waati sera an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛn ra, o ye tiɲɛ ye, kuma ɲuman bɛ fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a fɔ ko ko ɲɛnabɔra foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ, ɔ nka an welelen don k'an ka taa kidali, kidali dayɛlɛlen don an ye su ni tile, mais olu yɛrɛ b'a dɔn min y'a fɔ yɛrɛ, ale yɛrɛ tɛ se ka taa kidali n'a ka di a ye waati min na parce que décision bɛ mɔgɔ minnu bolo, kidali de mɔgɔ minnu yɛrɛ yɛrɛ bolo, unhun, ani minnu bɛ kuma réunion ninnu na u tɛ kelen ye o mɔgɔw t'o de faamu olu tɛ mɔgɔ kelen ye u cidenw de don u bɛ maliyɛnw ka cogo dɔn u b'a f' u ye parce que olu organiselen don ne ye dialogue in bɛɛ suivre n'i ye sema mɔgɔw lamɛn i b'a dɔn k'u préparelen don maliyɛnw de ma préparer maliyɛn bɛɛ bɛ kuma ta a bɛ kuma ɲuman fɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a bɛ t'i sigi sema mɔgɔw organiselen don u bɛ répartition de rôle kɛ u ye maliyɛnw ka psychologie u b'a dɔn maliyɛn n'i ye kuma ɲuman f'u ye dɔrɔn mhm. i bɛ tɛgɛrɛ fɔ u b'a fɔ aa u y'an bonya dɛ vraiment a ye yafa ɲini an yafara mhm. mais mais vraiment c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la mhm. ni mɔgɔ min kumana e fɛ a bɛ nkalon la a bɛ tiɲɛ la e kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mais maliyɛn wulila bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko sema ni eh, eh, rebɛliw bɛ yafa ɲini comme olu yɛrɛ yafa ɲini ko kidali labilalen don k'an bɛ se ka taa kidali comme olu yɛrɛ y'a fɔ
ko haruna ye min fɔ k'ale t'olu engager b'a jira k'a fɔ parce que haruna y'a fɔ k'a bɛ yafa ɲini u ko k'u m'a fɔ ko parce que olu ma tiɲɛnli foyi kɛ sɔrɔdasi minnu fagara mɔgɔ minnu kan tigɛra u bɛɛ k'u ma foyi kɛ mais n'u nana u b'a fɔ u bɛ kuma ɲuman fɔ u bɛ tubabukan ɲuman fɔ mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ f'u ye président b'u reçoit u bɛ hôtelw la u bɛ yɔrɔw la mɔgɔ min b'o mankan bɛɛ la minnu b'a fɛ ekɔli yɛrɛ tɛ kidali a bɛɛ bɛ bamakɔ u bɛ hôtel la u bɛ v8 la u bɛ avion la u mhm. denw tɛ kalan kidali parce que rébellion kɛra jagofɛn ye mɔgɔ dama damaw bolo mhm. rébellion ni lakanabaliya mali kɔnɔ a kɛra jagofɛn ye mɔgɔ dama damaw ne b'a fɔ ko une oligarchie min ye mali ta en otage N'u bɛ balo o la u bɛ balo o la mɔgɔ dama dama bɛ o la dɔ bɛ wari sɔrɔ dɔ b'a voyage dɔ b'a ka mission sɔrɔ dɔ bɛ komisiyɔn la mais gɛlɛya bɛ ka don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan maliyɛnw kan k'i jɔ kɔni k'a fɔ ko an bɛ sira min kan o man ɲi an kun b'a fɛ président k'o sira de ta mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ ale n'u ka sigi ka kuma o tuma e hakilina ye mun ye e hakilina ye mun ye k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maintenant maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu t'a fɛ mali ka balo mhm. an ka jɔ ɲɔgɔn fɛ k'an fara ibk kan an k'a fɔ ko nin an ma sɔn a ma n'u y'a dɔn ko maliyɛnw bɛɛ faralen don autour de lui mhm. ale yɛrɛ bɛ farinya ka fɛn dɔ fɔ o dun tɛ yen sisan Donc kuma ninnu sema mɔgɔw ni tuure nin ye kuma o ye kuma ɲuman dɔrɔn mɔgɔw ka tɛgɛrɛ f'u ye ne dalen t'u la ayiwa docteur choguel kokala maïga an bɛ foli lase i ma nin bɛ dan sigi bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye ka i yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka se ka na walawalali di malikaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na jamana in yɛrɛ kiw kan

Ɛɛ abudu mayiga yɛrɛ sisan a mɛnna kucala sisan a tɔgɔ yɛlɛmara ko abudu buguzanga goyita o de y'a tɔgɔ ye MPR yɛrɛ kɔnɔ donc a yɛrɛma ka kɛ miniyanka y'an bolo tabarikala donc n b'a kucalakaw bɛɛ fo ka MPR militants bɛɛ fo ka abudu yɛrɛ fo ka an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo minnu bɛ kucala parce que u bɛ baara min na bɛɛ b'a kalama MPR ka bilakaw bɛɛ fo o ye cercle min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka bugunikaw fo ka sikasokaw fo ka segukaw fo ka bamakɔ ni kayi ni gawo ka MPR militants bɛɛ fo u bɛ yɔrɔw la u k'a dɔn ko ni ne ye position o position min ta hakili baara de kɛra yanni n ka kuma donc u ka da n ka kuma la parce que ne tɛ n ka kuma falen plasi la n t'a falen wari la ni n b'a dɔn ko jamana bɛ ka baara ka taa ɲɛfɛ n bɛ fara président kan hali n'a tɛ plasi di n ma mais ni n ɲɛ bɛ fɛn min na a man ɲi hali ni plasi dira n ma n b'a fɔ nin man ɲi an ka sigi ka ɲɛ ɲini a la ɲɔgɔn fɛ donc ne bɛ kuma minnu fɔ maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ k'a dɔn ko an bɛ mali ka hɛrɛ kuma de la an ka deux mille vingt an ka lafiya sabati mali kɔnɔ an ka bɛn sabati mali kɔnɔ an bɛ fili min na an ka bɔ fili la bɛɛ ka dugawu kɛ hakɛto b'a la saliya la mayiga ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan faso jɔ kɛnɛ na jaw tabaa ka foli lase u ma minnu bɛ taa a sogolon ɲɔgɔn kan ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase aw yɛrɛ fana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mali kɔnɔ farafinna gun sanfɛ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an garisɛgɛ la